Адыгэм ди тхыдэр, щэнхабзэр джа хъуным хуэлэжьа иджыпсту абы елэжь щӏэныгъэлӏхэр мащӏэщ. Мы гъэм апхуэдэ щӏэныгъэлӏхэм ящыщ щӏэныгъэлӏ пашэ жытӏэмэ дыщыуэну къыщӏэкӏынкъым. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щӏэныгъэмкӏэ и къэрал премием и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым тхыдэ щӏэныгъэхэмкӏэ къудамэм и унафэщӏу лэжьа, тхыдэ щӏэныгъэхэм я доктор, Къэжэр Валерэ псэужамэ, илъэс блыщӏрэ тхурэ ирикъунут. Щӏэныгъэ лэжьыгъэ пщӏы бжыгъэхэр зи ӏэдакъэ къыщӏэкӏа, щӏэныгъэлӏ куэд зыгъэса лӏы щэджащэм и фэеплъу, Абы къыдэлэжьахэм, иригъэджахэм гукъыдэж ящӏащ щӏэблэ къыдэкӏуэтейм абы и цӏэр щамыгъэгъупщэну. Икӏи, иджыблагъэ Къэжэр Валерэ щеджауэ щыта Бахъсэн къалэ дэт Щоджэнцӏыкӏу Алий и цӏэр зезыхьэ етӏуанэ курыт еджапӏэм абы и фэеплъ пхъэмбгъу къыщызэӏуахащ. А зэӏущӏэ екӏуэкӏам щыщ теплъэгъуэхэр фи пащхьэ идолъхьэ. Уходя, оставьте свет, это больше, чем остаться.

истории нашего народа. Къэкӏуэнур пшагъуэщ, уи блэкӏар умыщӏэмэ, уи тхыдэр умыщӏэмэ. Дэ нобэ а лъэпкъым и лӏыфӏым къытхуигъэнар зиӏысыр къыдгурыӏуэу, ар дэ ди щӏэблэ мис нобэ къыдэплъхэм ябгъэдэтлъхьэфу, Дытелажьэмэ, а лэжьыгъэр адэкӏэ дгъэкӏуэтэфмэ, лэжьыгъэр хэкӏуэдэнукъым, мис мы цӏыкӏухэр абы хуэфащэу, абы дэплъейуэ ди мурадщ, дэри Тхьэм къыдигъэхъулӏэ, сэ хуит сыкъэфщӏмэ, адыгэбзэкӏэ ди егъэджакӏуэ псалъэ естыну сыхуейт. Цӏыхум и культурэр, И щэнхабзэр, нэхъ иныху, ар и хьэлкӏи, и щэнкӏи зэмыкӏуэкӏыу, къызыфӏэмыщӏыжу къызэтонэ. Апхуэдэ цӏыхум и шыфэлӏыфэр зыгъэнэрылъагъур щхьэпэу, пщӏэ иӏэу, хабзэ нэмыс хэлъу, щэныфӏэу дунейм тетщ. Нобэ зи ӏуэхукӏэ дызэхыхьа, Псоми фӏыуэ тлъагъу, ауэ ди жагъуэ зэрыхъущи, пасэу дунейм ехыжа Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэри апхуэдэ цӏыху щыпкъэу дунейм тетащ. Япэ дыдэм мы ди еджапӏэшхуэм бжьыпэр зыӏыгъыу еджакӏуэу къыщӏэкӏахэм яхэтащ Валерэ. Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэр минрэ щибгъурэ хыщӏрэ хы гъэм дыщэ медалкӏэ къэзыуха А цӏыху гъуэзэджэр историко-филологическэ факультетыр Къэбэрдей-Балъкъэр университетым къыщиухащ икӏи блыщӏэ зы гъэм ар къиуха нэужь, а илъэсым щыщӏэдзауэ адыгэ лъэпкъым хуэлэжьащ. Куэдым къыхуигъэщӏа щӏэныгъэлӏ и лъэпкъым, и тхыдэ фэеплъымрэ и щэнхабзэ щӏэинхэмрэ папщӏэ, Гууз-лыуз зиӏэ Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэр Адыгские песни времен Кавказской войны минитӏрэ етхуанэ гъэм тхылъым и хэзгъэгъуазэ тхыгъэхэм ящыщ зыр игъэхьэзыращ. Адыгэ щӏэнгъуазэр Мэзкуу минитӏрэ еханэм дунейм къызэрытехьар республикэм и щэнхабзэ гъащӏэм дежкӏэ мыхьэнэшхуэ зиӏэ ӏуэхугъуэт. Тхыдэр къэзытӏэщӏыж очеркым нэхъыщхьэу елэжьахэм яхэтам и мызакъуэу, редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ къалэнри и пщэм зэрилъу, Мейкъуапэ, Черкесск, нэгъуэщӏ къалэхэми щыщ щӏэныгъэлӏхэр зэпищӏэу, абы лэжьыгъэ псори Налшык къыщызэригъэпэщащ. Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэм и жэрдэмкӏэ щӏэнгъуазэр гъэхьэзырыным и ӏуэхумкӏэ щӏэныгъэлӏ щӏалэхэри хэшащ, я зэфӏэкӏри ирагъэплъыжащ, Ди къэралми нэгъуэщӏ щӏыпӏэхэми я еджагъэшхуэхэм я деж пщӏэшхуэ щызыгъуэта лэжьыгъэ телъыджэр апхуэдэ щӏыкӏэкӏэ дунейм къытехьащ. Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэм и ӏэдакъэщӏэкӏхэр иджырей кавказыджхэм хуабжьу къахуэщхьэпащ, и къэхутэныгъэхэм абы щӏигъэбыдэгъащ, адыгэхэм я шыфэлъыфэм, я тхыдэм, щӏэныгъэлӏхэм хуаӏэ еплъыкӏэщӏэм и лъабжьэр. Абы щагъэбелджыла ӏуэхугъуэ Нэхъыщхьэхэр и гъукӏэ гъэсэнхэм я мызакъуэу ӏэщӏагъэлӏ куэдым къызэдащтэ. Щӏэныгъэлӏым и дэтхэнэ лэжьыгъэми щӏэупщӏэшхуэ иӏэщ, тхыдэ къэхутэныгъэм зрегъэужь. Абы хуитыныгъэ къыдет Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэм езым и щӏэныгъэ еджапӏэм лъабжьэ зэрыхуигъэтӏылъыжар къыхэдгъэщыну. Къэжэр Валерэ акъыл жан зиӏэ, фӏэщхъуныгъэшхуэ зыхэлъ цӏыху гуапэт икӏи жыджэрт. И лэжьэгъухэми псоми ар япэ адыгэхэр, балъкъэрхэр, урысхэр, осетинхэр зыхэт еджакӏуэхэми ар псори нэӏурыту щыдэплъагъуэрт. Псэуху лэжьыгъэм къыпикӏуэтакъым, гупсысэщӏэхэр, мурадыфӏхэри куэдт, щӏэныгъэм пыщӏа псоми щыгъуазэт, и еджакӏуэхэм яхуэсакъ зэпытт, псори ӏуэхуфӏым тригъэгушхуэрт. Нобэ къытхэмытыжми, Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэр гуапагъэшхуэ зыбгъэдэлъ, зи псэр зэӏуха ныбжьэгъу пэжу, егъэджакӏуэ ӏущу икӏи емызэшыжу дунейм тетащи, апхуэдэу игъащӏэкӏэ ди гум къинэнщ. Ныбжьэгъу лъапӏэ, ӏейуэ си гуапэщ нобэ мыпхуэдиз цӏыхуи къызэхуэсауэ Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэм и. и ӏуэху зэрызэрахуэр, зэраӏэтыр, зэрагъэлъапӏэр. Абырэ сэрэ а гъэм школыр къыздэдухащ, амэ дызыкъызэщӏэтӏысхьэ лъандэрэ дызэныбжьэгъуу, дызэрыгъэпэжу зэпэгъунэгъу дыдэу дызбгъэдэтащ. Лэжьыгъэу иӏар зыкъэмынэ, абы зэрыхуэгузавэр, зэрибэныр, ар зэрызэфӏэкӏын яужь зэритар зыкъэмынэ сэ слъэгъуащ, сыбгъэдэтащ. Ауэдэ цӏыху гъуэтыгъуейщ ауэдэ иджыри срихьэлӏаӏым. Мыбы кърихьэлӏауэ хъуа мыбийм и ӏуэхур зыгъэлъапӏэ дэтхэнэ зыми берычэт бесын мыбы нэхъ гугъуехь Тхьэм къыфемыткӏэ. Нэхъыжьми нэхъыщӏэми нобэм ди ӏуэхум къекӏуэлӏаӏэм сэлам гуапэ фызох. Жылэкӏэ, къуажэкӏэ Къэжэр Валерэ мыгъуэ фэ фщыщами, дэри ди хамэӏым илъэс куэдкӏэ лӏы пашу, лӏы гъуазу,

я лъэпкъым, я благъэ кърихьэлӏам дей. Здэкӏуам Алыхьым щигъэтынш, Алыхьым щимыгъэгъупщэкӏэ, фэ фрипагэ хъунущ, фригушхуэ хъунущ апхуэдэ цӏыху щыпкъэ, апхуэдэ цӏыху дахэ дэ ди адыгэм къызэрыхэкӏам. Къапщтэмэ, мыдей щытепсэлъыхьахэщ абы лӏыгъэу зэрихьам, лӏыгъэ жыхуэсӏэр и дуней тетыкӏэр, и псэлъэкӏэр, и зыӏыгъыкӏэр. Итха лэжьыгъэхэр, ахэр зэи тщыгъупщэ хъунукъым. Мис мыбдеж щӏалэгъуалэ щытхэр нобэ щыщӏэдзауэ нэхъ кууэ, нэхъ гупсэхуу абы феджэну си фӏэщ мэхъу. Абы дифӏ дгъэлъапӏэуращ дэ. Адыгэхэм къытхэкӏа апхуэдэ цӏыхухэр дгъэлъапӏэуращи, шэч хэмылъу абы и бзэри фӏыуэ ищӏу, и бзэри фӏыуэ илъагъуу, и тхыдэми щыгъуазэу, сэ сыхуейщ, мис мыбдеж щыт цӏыкӏухэм узыншагъэ фиӏэу, школым фӏыуэ фыщеджэу, законопослушный жаӏэ, мис а Валерэ щапхъэ фхуэхъуу фи дуней тетыкӏэкӏи, фи гупсысэкӏэкӏи ар щапхъэ фхуэхъуну сынвохъуэхъу абыкӏэ.
Сэ Къэжэр Валерэ зэрысцӏыхуар щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏэкъым, дэ дыздэлэжьакъым, ауэ сэ ар зэрысцӏыхуа щӏыкӏэр вжесӏэн щхьэкӏэ щэ, моду Фазил Искандер жари зы тхакӏуэшхуэ щыӏэщ, ар абхъазхэм къахэкӏа щхьэкӏэ, дуней псом къащӏу, къацӏыхуу, и мыхьэнэри щэ дуней псо утыкум иту ауэдэщ. Абы жиӏара? Лъэпкъ цӏыкӏухэм къахэкӏа еджагъэшхуэхэр, щӏэныгъэлӏхэр, тхакӏуэхэр, усакӏуэхэр, ауэ стыми щӏэныгъэлӏу, еджагъэшхуэу, тхакӏуэ-усакӏуэ къудейуэ щытын хуейуэраӏым, ахэр икӏи гражданину щытын хуейщ жери. Иджы абы ар щӏыжиӏара? Лъэпкъ цӏыкӏухэм И нэхъыбэм де къэралыгъуэ яӏэкъым я ӏуэху кърахуэкӏыну, я ӏуэху дахынуэ. Абыхэм я къарухэр, я ресурсхэр сыт и лъэныкъуэкӏи мащӏэщи, ахэм нэгъуэщӏ къалэнхэри къатохуэр, жери. Мис ара абы къригъэкӏар? Сэ Къэжэр Валерэ мис абы и лъэныкъуэкӏэ. жылагъуэ ӏуэхум теухуауэ, хэкум къыщекӏуэкӏым теухуауэ, адыгэм и щхьэм кърикӏуэм теухуауэ, ар а ӏуэхухэм зэрыбгъэдэтар, ар а ӏуэхухэм зэрыхэтам теухуауэ псалъитӏ жысӏэну сыхуейуэрат. Мис мы Валерэ зэрыщытара сыт хуэдэ ӏуэху къекӏуэкӏмикӏ? Абы и псалъэ хилъхьэн хуейт, абы и ӏуэху хилъхьэн хуейт. Арауэ хилъхьэ къудейтэкъым абы. А ӏуэхум теухуауэ-щэ, нафӏэ къыщӏэнамэ, зигъэсыжынут, зиухыжынут икӏи гъащӏэкӏэщӏ щӏэхъуар сэ арауэ къызолъытэр. Мис мыбдежым деж а Валерэ щӏэныгъэм и лъэныкъуэкӏэ хузэфӏэкӏар игъащӏэкӏэ зэрымыкӏуэдынур. Дэ ди тхыдэ щӏэныгъэр а Валерэ абы хилъхьар ар хэмылъуэ-щэ уи нэгу къызэрыщӏумыгъэхьэжыфынур. Ар псори жиӏа, ауэ сэ сызэреплъымкӏэ, сыт хуэдэ ӏуэхуми-щэ, сыт хуэдэ ӏуэхуми Валерэ и бгъэдыхьэкӏэр. Валерэ адыгэ ӏуэхум зэрыбгъэдыхьу щытар, адыгэпсэ хилъхьэну яужь зэритар, псом ди дежкӏи ар щапхъуэ, ар гъуазу ауэду дгъэув хъуну къызолъытэри, Валерэ-щэ дэ дяпэ иту ахэр псори къезбжэкӏынукъым, сэ иджысту лӏыфӏ куэд щыӏа, ноби ахэр гъуазэу диӏууэ. щӏэныгъэ и лъэныкъуэкӏи, нэгъуэщӏ и лъэныкъуэкӏи, жылэгъэ ӏуэху и лъэныкъуэкӏи, политикэ и лъэныкъуэкӏи, Валерэ абыхэмикӏи ябгъурытщи-щэ, дэ мис мы щӏэблэ къытщӏэхъуэр абы щӏэтпӏыкӏын хуей. Нобэ мыдежым ӏуэху дахэ евгъэжьа, Тхьэм солъэӏур мыр гъунэ ифлъауэ, щапхъэ хъунууэ. Зэрыхэкууэ махуэ тхуэхъуну фӏыгъуэ къытхудэкӏуэнуэ. Мы нобэ дыщӏызэхуэса лӏы щэджащэ Къэжэр Валерэ си ныбжьэгъуу щытащ. Си ныбжьэгъу къудей мыхъуу дызэпэжыжьэтэкъым. Куэдрэ дыздэуэршэрыну къысхуихуащ. Мыр щӏэныгъэлӏ жытӏэкӏэ жыпӏэрэ укъэувыӏэмэ ущыуэнущ. Мы лӏыр сэ кууэ сцӏыхуу щытащ, си ныбжьэгъу пэжу щыта. Абы лъэщу итха пэжу итха къомыр, зэритха бзэр ноби къызыгурымыӏуэ куэду щыӏэщ, ауэ быдэу фи фӏэщ фщӏы, фэ щӏэблэм лъэӏу фхудиӏэщ абы и тхыгъэр вджыну. Адыгэ гупсысэкӏэ бгъэдэлъу щыта мы лӏым и хьэдрыхэ дахэ Тхьэм ищӏ а лӏыр. Напэ хужькӏэ дяпэ ища адыгэ нэсхьэм я пащхьэ зэриувэжам шэч къытетхьэкъым. Тхьэгурымыгъэ зыбгъэдэлъа лӏыуэ къыдолъытэри, ди тхьэу Тхьэшхуэм апхуэдэлӏ къытхэкӏыну Тхьэшхуэм жиӏэ.
Унафэщӏ, лэжьэгъу, егъэджакӏуэ щэджащэм и дуней тетыкӏам, лъэпкъым къыхуищӏам абы иригъэджахэр, дэлэжьахэр щытепсэлъыхькӏэ къахуищӏар зэрызыхащӏыкӏыр нэрылъагъу пщохъу. Нобэ дгъэлъапӏэ Къэжэр Валерэ лъэпкъыпсэ, хэкупсэ жыхуаӏэм хуэдэ цӏыхуу дунейм тетар. И гъащӏэр балигъ хъуа нэужькӏэ мыткӏэ къигъэщӏа гъащӏэр зэрыщыту лъэпкъ къызыхэкӏам, и тхыдэр джыжыным, лъэпкъ къызыхэкӏам и къэкӏуэным, Телажьэу псэуащ. И гъащӏэр апхуэдэу кӏыхь дыдэуи щытакъым, ди жагъуэ зэрыхъунщи, ауэ а гъащӏэ кӏэщӏым къриубыдэу Валерэ хузэфӏэкӏар зы лӏым хузэфӏэкӏынукъым, куэдым яхузэфӏэкӏынукъым. Аращи, лъэужь дахэ къигъэнащ дэ лъэпкъыр дызыхуей ди къэкӏуэнум папщӏэ. Дапщэщи, гъуазэ тхуэхъун лэжьыгъэ телъыджэхэр Валерэ и ӏэдакъэщӏэкӏыу къытхуэнащ ноби. Езы тхэмытыжми, дэ Валерэ и фэеплъыр зэи тщыгъупщэнукъым. Абы и лэжьыгъэхэри, си гугъэмкӏэ, дяпэ илъэс куэдкӏэ Кӏуэ, адыгэ лъэпкъыу дунейм тетыхункӏэ, абы и цӏэри жаӏэнущ, абы и лэжьыгъэхьэри къащтурэ щыгъуазэ зыхуащӏыну. Аращи, нобэ абы теухуауэ фэеплъ пхъэмбгъу зэӏуахащ, щеджа еджапӏэм, ар сэ щхьэпэу къызолъытэ, ауэ Валерэ пэжым ухуеймэ, иджыри дяпэкӏи и цӏэр зэрытхъумэн, абы и щӏыхьыр зэрытӏэтын нэгъуэщӏ ӏуэхугъуэ гу. Нэгъуэщӏхэри хуэфащэщи, мыр къежьапӏэу къэтлъытэнщ ноби, дяпэкӏи абы теухуауэ Алыхьым жиӏэмэ, си гугъэщ нэгъуэщӏ ӏуэхухэри ди нэгу щӏэкӏыну. Валерэ мыгъуэ цӏыхухэр фӏыуэ илъагъут икӏи абы и щапхъэщ. Абы иригъэджауэ куэд къызэрынар, абы и фӏыщӏэкӏэ я лэжьыгъэр ятха, кандидатскэхэр къахьа. Ауэ абы къыщынэмыщӏауэ Валерэ мыгъуэ и тхыгъэ, и лэжьыгъэ еджахэм я дуней еплъыкӏэ, я тхыдэм зэреплъ еплъыкӏэм зимыхъуэжыну ӏэмал иӏэкъым. И бзэр ауэду лъэщщи, и гупсысэр ауэду убзыхуащ, къабзэщ, нэхущ. Абы и тхылъ къигъэна, и лэжьыгъэ къигъэнахэм цӏыхур, цӏыхум и щӏэныгъэр, цӏыхум и зыхэщӏыкӏыр хигъахъуэу. Ауэдэжьи адыгэр щыӏыху си фӏэщ мэхъу. Абы и лэжьыгъэхэмкӏэ иджыри псапэшхуэ къихьыну. Дэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, цӏыхур дунейм ехыжа нэужь къыщыдгурыӏуэр, къэтлъыту и зыфӏэкӏыр, и лъэщагъыр абы къыдиту щыта гугъэр, гушхуэныгъэр дунейм ехыжа нэужь къыщыдгурыӏуэр. Цӏыхур щыпсэум дей махуэ къэс долъагъу, сэлам идох. Нэхъыбэм ди ӏуэху зетхуэжурэ тфӏэгъэщӏэгъуэнкъым. Ауэ ар укӏурия нэужь, абы и къалэныр, абы и лэжьыр къалэну къыщынэм дей, ар зылэжьын Къыщыкъуэмыкӏым дей къыбгуроӏуэ. Абы хузэфӏэкӏыу щытар абы щӏэныгъэм, щӏэнгъуазэм хилъхьэу щытар. Аращи, ди жагъуэ зэрыхъунщи, гъащӏэ иӏакъым Валерэ мыгъуэм. И ныбжь нэмысу дунейм ехыжар. Хуэфащэ фэеплъи игъуэтакъым иджыри къыздэсым. Лъэпкъми, республикэми абы хуищӏар дэ иджыри къыдгурыӏуакъым, къыдгурыӏуэжкъым. Алыхьым жиӏэ, мис нобэ къекӏуэкӏа ӏуэхуми, псалъэ гуапэ хужаӏами и псэр щыгуфӏыкӏыну, и ӏуэхур, ӏуэху къригъэжьахэр, тхыдэ щӏэныгъэм лъабжьэ хуэхъуа лэжьыгъэхэм зыгуэр пызыщэн къытхэкӏыну, и ӏуэхур лъэужьыншэу Алыхьым къимыгъанэ. Мы зэӏущӏэм къекӏуэлӏа дэтхэнэми фӏыщӏэ хуащӏу зыхуагъэзащ Къэжэр Валерэ и къуэш нэхъыщӏэ Муӏэедрэ, ӏуэхугъуэр щекӏуэкӏа еджапӏэм и унафэщӏ Нэгъуейхэ Ахьмэдрэ. Позвольте поблагодарить.

деятелэ. Зи гури зи псэри зэӏухауэ лъэпкъым хуэлэжьа цӏыхухэм лъэужь махуэ къагъэнауэ къалъытэ. Ахэм ящыщ зыщ нобэ дызытепсэлъыхьа Къэжэрхэ Валерэ. Лъэпкъым и тхыдэр джыным абы хуищӏа хэлъхьэныгъэр зэхэзыщӏыкӏын, къызыгурыӏуэн Тхьэм дищӏ.